Timakunyadirani kwambiri chifukwa cha chidwi chanu ndi nthawi yanu yakuti mumamvetsera mautumiki amenewa. Ambuye akudalitseni pa chimenechi, makamaka inu a pa group ya Kumudzi wa Yesu. Ah, tiyeni tizitengapo ni gawo ah, pofalitsa mauthenga amenewo ndimafuna nikuyamikireni ena amene mutenga nthawi yanu kumatenga ma, mauthenga amenewa mavidiyo ame- amenewa nkumagawa kwa anthu ena anthu ena akakhulupirira mawu a mulungu amenewo Moyo umenewo kumene uliriko, ukakhulupirira udzawerengedwa pa inu ni nyenyezi yanu ya kumuyaya imeneyi imene idzakhala ili kuwala pa pa mm, chisoti chanu chachifumu chimenechi, crown imeneyi. tili modzi eh? ndiye mulungu ali ni mbewu yake ni yomwazikana pa dziko lonse lapansi ena a iwo ana ake ali mu mdima akadalibe mu uchimo ni zidakwa ni mahule ni otukwana ali mu uchimo osiyana wina uliwonse chimene asowa iwo ni kuwala kwa uthengawo kuti kuwaunikire m'moyo mwawo monga hule lija mkazi uja anali pa chitsime uja anali atakhala ndi amuna 5 ndi mmodzi amene adali naye, onse osakhala amuna ake. Ali wosokonekera mu mutu wake mwachoncho khalidwe ngati limenelo umangokwatira akhala ndi mwamunayo akhala ndi mwamunayo mpaka na 5 kufika pa 6 koma zinangosoweka kuti akumanizane nako kuwala kumeneko pokhala mkati mwake mudali mbewu anali odziwidwiratu ku moyo atakumanizana naye ambuye yesu khristu Poona chizindikiro chakuti anadziwa zinsinsi zake za moyo wake wonse, chinali chokwanira kuti moyo umenewo ubwere kwa Mulungu. Ndiye babu limene lili loyenerera likangokumanizana ndi current yabwino ya magetsi, babu limene lija limakumwaza kuwala kuja. Ndi mmenenso ana a Mulungu alili ena kunjaku, ali mu mdima wa tchimo. Akangokumanizana ndi kuwala kwa uthenga umenewo, Aleluya! Chinachake chichitika monga mmene mkazi uyu wapachitsimeyo anachitira. Ndipo mkazi wapachitsime amene atakumana ndi uthenga umene anakauza ena kuti tinakumana naye Mesiya uja. Tabwerani tiyeni mukaone. Ndipo munthu akakumana ndi Khristu sakhala chete m'moyo mwake. Mmakhala mukuyaka moto mu mtima mwake. Amafuna awauze ena za chimene Yesu wachitira. Aleluya! Inunso mukakhala kuti mwakumana naye, mufunafuna ena amudziwe Khristu amene. Ndipo tiyamika Ambuye kuti njira yomweyi ya social media imene mdyerekezi ayigwiritsa ntchito kuti atengere miyoyo yochuluka ku gahena. Aleluya! Ndi njira yomweyinso, ndi mpata womwewunso umene Mulungu akhoza kugwiritsa ntchito mwa mzimu wake woyera kuti moyo winawake ukhoza kukumanizana ndi uthenga umenewu. ndiye tiyeni tigwiritseni bwino ntchito mwayi umenewu ena apeza uthenga ndipo apa gulupu ino ya Kumudzi wa yesu naika option pamenepo yakuti mukhoza kumapanga add nokha munthu aleluya komanso malinki amaponyedwa pamenepo yang'anani moyo bweretsani kwa khristu koma moyo usanabwere onetsetsani kuti wa inu ukhale opulumutsidwa Ndiye tauzidwa tauzidwa kale mmene chipulumutso cha moyo wa munthu chimachitikira, osati ine, koma Ambuye Yesu Khristu mwini wake kudzera mu mawu ake. Marko 16 vesi yake 16 amene akuti amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa, osati ine, koma Ambuye Yesu Khristu mwini wake. Si ine ameneyo ayi. Aleluya! Mwini wake amene akuti ine ndine moyo, njira ndi choonadi, ndi amene akuyankhula zimenezi. amene akuti munthu sangadze kwa Atate ngati sangadutse mwa ine. Ndi waika njira imeneyiyi Marko 16 vesi 16 akuti amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa. Ndiye ku Machitidwe 2 kumeneku tikupeza otembenuka mtima oyamba pakulalikira kwa uthenga wabwino ni atumwi aja ku Yerusalemu kumene. Machitidwe 2 vesi yake 37 tikupeza anthu anzathu atamva uthenga wabwino ngati umene mukumva. Anafunsa tichite chiyani amuna inu abwenzi? Vesi ya 38 imene tikumuona Petro modzozedwa ndi mphamvu ya Mzimu Woyera akuwatsegulira anthu njira yopita kumwamba. Haleluya! Akuwauza kuti lapani yense wa inu, mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza chikhululukiro cha machimo, ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Ndipo ndikukhulupirira kuti Petro amene akadakhala kutinso ali pano lero lino, Haleluya! Akadakuwuzanso ni chimodzimodzi. Ndipo Baibulo lonse m'machitidwe a Mzimu Woyera mwa atumwi aja, njira ya chipulumutso ikadali ili m'mene momo. Tikumuwonanso Petro akuchita chomwechonso ku Machitidwe 10 kumene ku vesi yotsirizira takawonani. Achita kukakamiza kuti anthu abatizidwe m'dzina la Yesu. Aleluya! Tikumuonanso Paulo ku Machitidwe 19 akubatizanso ena mu dzina la Yesu kumeneko. Tikumuonanso Filipo ku Machitidwe 8 akubatizanso ena. Ndipo ni njira ya Mulungu yokhazikitsidwa yakuti lero lino Mulungu afunanso inu muchite chimodzi lero lino. Ndiye mukakhala kuti mwapulumutsidwa, mwabatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, mwalandira mphatso imeneyi ya Mzimu Woyera, tiyeni tiwagawire kwa ena chipulumutsochi mwini chuma uja ali ku hade kuja kumene kuja anafuna kuti achibale ake akhulupirire uthengawo kuti asakapite kumalo kumene iye aliliko koma inali too late nthawi itatha aleluya ndiye tiyeni titsegule maso athu tione tizindikire nthawi imene tilili tizindikire kufunika kwa chipulumutso chimenechi chimene oyera mtima ambirimbiri akhetsera magazi, akhala akuphedwa, kudulidwa mabere, kuchekedwa, kuponyedwa mu, mu, mu, mu, mu ndende, akhala aku, a, akuponyedwa mu, mu, mu mikango, kudyedwa ndi mikango, kufera chipulumutso chimenechi. Azathu amene mu nthawi za mbuyo zimenezo ku ma dark ages Kalekalelo, Akristu akhala akudutsa pa chisautso akhala akuchifera mwachonchomo. Kodi inu simungalole kuti mudzipereke nsembe moyo wanu, malingaliro anu, maganizo anu, maufulu anu onse, kunyada kwanu konseko, aleluya, kuti mukankhire kumbali koma Kristu akhale moyo wanu, akhale Mbuye ndi Mpulumutsi wa moyo wanu? Aleluya! Ndiye timangodutsa kumeneko masinkhani athu, nangokomedwa, Ambuye akudalitseni. Lero lino timafuna tipitize phunziro lathu la chizindikiro cha Mulungu ndi chilemba cha chilombo. Mawu athu owerengedwa achoka ku buku la Chivumbulutso 13 kumeneko. Tiyambira vesi ya 15. Baibulo likuti, ndipo anachipatsa mphamvu ya- ya kupatsa fano la chilombo mpweya, kutinso fano la chilombo lilankhule, nilichite kuti onse osalambira fano la chilombo aphedwe. 16 ndipo chichita kuti onse ang'ono ndi akulu, achuma ndi osauka, ndi mfulu ndi akapolo, alandire chilembo padzanja lao ndi pamphumi pao, 17 ndi kuti munthu sangakhoza kugula kapena kugulitsa, koma iye yekha wakukhala nacho chilembo, ndilo dzina la chilombo, kapena chiwerengero ndi dzina lache. 18 pano pali nzeru, iye wakukhala nacho chidziwitso awerenge chiwerengero cha chilombocho,

baibulo likuti vesi ya 3 kulekeza 4 akuti ndipo mutsimo mudatuluka dzombe pa dziko ndipo analipatsa ilo mphamvu monga zinkhanira za dziko zili ndi mphamvu ndipo ananena kwa ilo kuti lisaipse udzu wa pa dziko kapena chabiriwiri chilichonse kapena mtengo uliwonse koma anthu amene alibe chisindikizo cha mulungu pamphumi pawo ndiwo ndiye malemba awiriwo tikuonapo za chilemba cha chilombo mbali inayi komanso chisindikizo cha mulungu tikuona kuti anthu amene alandira chilemba cha chilombochi ni anthu amene alambira chilombocho a- agwadira chilombocho komanso nkulambira fano lake ndiye kutsogolo kwa uthenga umenewu tikhala tikuona tikamapita kutsogolo kuti kodi chilombocho ni chani kwenikweni nanga fano lake limeneli ni chani ndiye tikuona kuti chilembacho chili ni chi- chili ni chilembo ngati chidziwitso chake chimene chikudziwitsidwa ndiye akuti pali nzeru akuti nambala ya- ya chilembocho ni chani ni 666 tilimodzi mbali inayi tikuona za chisindikizo cha mulungu kumeneko kuti mulungu ku chivumbulutso 9 wapereka mphamvu ku dzombe kuti likaphe okhawo amene alibe chisindikizo cha mulungu pamphumi pawo amene alibe chisindikizo cha mulungu na amene ali ni chilemba cha chilombo chimenechi zinthuzi zimayendera pamodzi ndipo wina aliyense ali ni mbali kuti ali mbali ya ulamuliro wa mulungu kapena ulamuliro wa mdyerekezi ali mbali ya mu ufumu wa mulungu kapena mu ufumu wa mdyerekezi aleluya ndipo amene ali mu ufumu wa mdyerekezi amadziwidwanso naye ni nambala imene 666 amene ali mu ufumu wa mulungu amadziwidwa ni ubatizo wa mzimu woyera chimene chili chisindikizo cha mulungu kulibenso tanthauzo lina labwino lokhudzana ndi chisindikizo cha Mulungu kapena chilemba cha chilombo. Brother Branham amene mneneri wa Mulungu wa ola Malachi 4 verse 5 amene akukwaniritsa lemba limene mthenga wa kumapeto kuno amene akonzekeretsa kubwera kwachiwiri kwa Ambuye Yesu Khristu. Haleluya! Akuti chisindikizo cha Mulungu chimenechi ndi ubatizo wa Mzimu Woyera. amene ali ake Mulungu amasindikiza ndi Mzimu Woyera. Aroma 8 akuti onse amene ana a Mulungu amatsogozedwa ndi Mzimu Woyera. Koma amene alibe Mzimu Woyera si ake a Mulungu. Ndiye mukhoza kuona abwezi. Ndiye munthu ukakanawo Mzimu Woyera ukakana ubatizo wa Mzimu Woyera mbali inayo umakhala kuti pomwepo watenga chilemba cha chilombo chimenechi. Utanthauza kuti Mulungu yayi koma uli mbali ya mdyerekezi. ndiye umakhala kuti wachitenga chilembo chimenechi cha 66 aleluya simudzachita odikira kuti anthu adzachita obwera athupi naadzakudindani matatu kuti apa 66 apa 66 ni zauzimu chikuyenda kale chinthuchi aleluya amene ali mbali ya mdyerekezi ali mbali ya 66 amene ali mbali ya mulungu ali ni ubatizo wa mzimu woyera ni chisindikizo cha mulungu ndiye pempho langa nilakuti kwa inu amene mafuna mutathawa 66 imene kuti musalandire nawo chilembo chimenechi ni fano lake landirani ubatizo wa mzimu woyera khulupirirani uthenga woona umene wa mawu a mulungu mukakhulupirira mukalapa ndi kubatizidwa mu dzina la ambuye yesu khristu mulungu akusindikizani ni mzimu woyera koma ngati simukhulupirira muvomereza ulamuliro wa mdierekezi kuti mulungu wayi koma ife tikhale mbali iti imeneyi ndipo limenelo si vuto la mulungu chifukwa mwasankha nokha haleluya Ndiye tinaona kuti chisindikizo cha Mulungu komanso chilemba cha chilombo, mamaka awiriwa, aleluya, zinthu ziwirizi zimene zagwira dziko lapansili zinayamba ku Genesis kumene. Tinaona kuti Kaini ameneyo na amene anali oyamba kulandira chilemba cha chilombo, na amene anayamba- na amene anali oyamba kulandira chilemba cha chilombo chimenechi. Chifukwa iye anakana nzeru yabwino. Anakana kupembedza koona kuchokera kwa Mulungu chifukwa analandira nzeru iti? Analandira chilemba chiti chimenechi? Ndipo Bible likuti kenako anachoka pa maso pa Mulungu atalandira chisindikizo chimenechi. cha chilemba chimenechi aleluya kenako anapita ku nodi kumene kuja atapita ku nodi kumeneko anakamudziwa mkazi wake baibulo likutero ndipo kumeneko anakhala ni mtundu aleluya anakhala ni wana mtundu umayenda kumene kuja ndipo ana a kaini adali a smart ma scientist aleluya adali anthu kaya chemistry a geology anthu anamatetule ma builders a civilization amachokera kuti kumeneko amatengera smart ya atate wawo serpent uja chifukwa bible dalo chenye ndipo kumeneko kumatulukanso ma giants line imene ya kaini aleluya kumatulukanso ngenge akazi okongola amachokera mbali iti imeneyi. Ndiye tikuona kuti mbali inayi kupembedza koona kumeneko mwa Abelo kunaphedwa. Haleluya! Ndiye Mulungu anadzutsa Seti m'malo mwake mwa Abelo, amene anapitiriza kupembedza kolondola, kuimira kufa ni chiukitso. Haleluya! Ndiye chisindikizo cha Mulungu chimayenda mbali iti? Imeneyi. Ndipo Baibulo likuti pamenepo mpamene anthu amayitanira pa dzina la Mulungu. Anthu amenewa anali odzichepetsa, anali azibusa, anali alimi, aleluya, koma opembedza Mulungu moona. Pamene anthu a Kaini aja amangopembedza Mulungu pachabe, aleluya, chifukwa atate wawo adali atakana kupembedza koona. Ndiye tikuona kuti imeneyi ni mbewu ya serpenti imene imayenda mwa Kaini imeneyi. Taona kuti serpenti ali ni mbewu, aleluya, chifukwa kuti mbewu yako akuti ndidzaika udani pakati pa mbewu yako ni mbewu ya mkaziyo chifukwa iye pakhala udani waukulu pakati pa ana a mulungu ni ana a mdyerekezi aleluya ana a mdyerekezi ntchito zawo ni sanje zidani magawano amakonda kuchita nkhondo ni iwo amene ali kuchita chabwino ni mmene alili iwo chifukwa angotengera zinthuzo kwa tate wawo amene amene ali mdyerekezi aleluya tipitiliza ambuye akudalitse titseke ambuye aku- am- atate wathu akumwamba tikuyamikani tikuthokozani chifukwa cha nthawi ya mtengo wapatali mwatipatsayi dalitsani mawu anu adzozeni ku moyo wathu mmene mu dzina la ambuye yesu khristu mwa zonse nchiyamiko amen